aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande achimwene tinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifenso kuno chimodzimodzi zili bwino masiku akumapita basi zodandaula si kwenikweni nanga inu tsiku ndi tsiku mudzingomva zodandaula zathu ngati chifukwa ndi mmene moyo wathu ukuyendera kuno. Titakhala enaenatu ndiye kuti mudzingomva zodandaula zathu za tsiku ndi tsiku. Koma monga muja ndidakufotokozerani kale muja achimwene, tidavomereza kuti aa, apapa moyo wathuwu ofunika tizitolere bwinobwino. Zinazi zativuta inde, koma nanga tipanga bwanji? Leronso mundilole ndivulire kachipewa basi zomwe zija zotsogola za Kwezy. Kodi mumadziwa kuti tikakamba za kutchipha, basi za Kwezy ndi zotchipha kwambiri? Kunena moona mtima, mmene zimayendera ndi mtengo wake pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, ayi ndithu sizimagwirizana ayi, chombo cha pansewu koma tsopano chotchipha kwambiri. Ufunsa za ndani kodi? Malume Chempando? Aaa zatha amwene! Monga muja takhala tikupemphera muja, ayi zatheka. Tsopano ndi amfulu. mm, ayi kwina kuja sizimaoneka bwinobwinoyi zimachoka pa mulandu kumalowera kwina kwake amwene tsogolo la nkhani osaoneka ndalama za nkhaninkhani kumangopita ndanena paja ulendo wina wake kuti zinthu zinazi zikufunika kumagwiritsa ntchito nzeru sizoona munthu kumuyimba mlandu kwa zaka 16 Nkhani ikumaoneka yosatha ayi. Ndalama zomuimbira nazo mlandu 1.7 biliyoni. Koma ndalama zimene mwaononga kufunitsitsa munthu kuti afotokoze za 1.7 biliyoni ndi 2.5 biliyoni. Pamenepa ndiye kuti masamu ake, loko ine munthu wakumudzi woti kusukulu sindinakhalitseko, ndinabwerako panjira, inali nkhani yosamvetsetseka amwene. Masamu akewo anali ondikanika basi. kulingalira osamamvetsetsa bwinobwino yi malume chempando tsopano ndi mfulu mwina make nsapato zawo zingambe kulimba nanga munthu kumangokhalira kuguba ulendo wa kubwalo la za milandu musanayambira kumagula nsapato yanyuwani ndikuivala popita kubwalo la za milandu kenaka ndikupezeka chapansi chatha kenaka ndikupita nayo kwa ashumeka kuikira chapansi cha theyala la ngolo ndikuchiyenderanso ndikutha kenaka ndikupita nayono kwa okhoma zidebe ndikukayika chapansi cha chitsulo ndikumayenda nacho kumamveka nacho ngati pakudutsa galeta la moto lija lidamnyamula eliya kukwera kumwamba kho kho kho ulendo wa kubwalo la milandu zathano malume chempando aone zochita zina ayi amwene mwina make nkudyako mbamu ya nsima opanda kuganiza kuti tsopano ndiye andiyitananso liti kubwalo la milandu Mulandu wanji osatha? Munthu kumuzunza monse tidayambira, kumangoti ayi adjournment, adjournment! Ayi koma ulendo uno ee mupite kubwalo la zamilandu tsiku lakutilakuti. Nthawi imene malume Chimpando amamangidwa kunali chidwi chochuluka kwambiri pakati pa anthu. Nthawi zonse malume Chimpando akamapita kubwalo la zamilandu kumakhala namtindi umene umaimba nyimbo, Sali okha, sali, sali okha, ah! Achalume, amwene mpakana anthu kufika potopa nako. ndi kumapita ku bwalo la zamilandu nanga inu kumapita ku bwalo la zamilandu zilumika 16 kuti zimveke bwanji mukandifunsa kuti aa ubande kodi ndiye kuti mukufuna kuti milandu yakatangale kutha kwake kudzikhala kumeneku ayitu ine kuyankha kwanga kukhala komwe kuja chimwene anzathu abungwe akuyenera kuphunzirapo kanthu kugwira ntchito osati pofuna kukondweretsa ena ake ayi koma kugwira ntchito yothandizira ife Amalawi kupulumutsa ndalama zathu Zimene zachitikazi zapereka phunziro kwa Marita ndi anzake kuti zina mwa nkhani zimene timadudulukira nazo timangolowa nawo m'nkhondo imene sitikuidziwayi. Zapereka phunziro kuti andale osamawatengera kwambiri. Akayambana kuseriko ndi kumafuna kugwiritsa ntchito bungwe lothetsa ziphuphu kuti heyi, khwiya! khwiya! zikufunika kumazionanso zimenezo, chifukwa ikadzafika nthawi yoti andale aja akhululukirana ndipo milandu yatha, timadzaoneka anthu ombwambwana kwabasi mitu ili zyoli malume Chimpando zawayendera koma tsopano abungwe nkhope zili zonyontchwa akumafunsana kuti koma kodi nde zimenezi ndi zoona nyonga zonse zija zoona mathero ake ndi amenewa eya kumachenjera patauni Zachitikazi likhale phunziro kwa anzathu amene amakhala ndi makala m'manja, awo amene amakhala pa chiongolero, mphamvu sizifunika kuzigwiritsa ntchito molakwika, sizinthu zabwinoyi. Mumapezeka anthu mwawatayitsa nthawi, mwawayipitsira mbiri ena, mwawasokonezera ena moyo wawo, nanga taganizani malume Chimpando zaka 16 zokanika kupeza tulo zaka 16 zosakhala mfulu zaka 16 anthu akumawaganizirabe kuti a mdala uja anali wochenjera kwa basi anasololadi ndale zachipsera mtima kukhaulitsana sizabwinoyi zimationongera nthawi komanso chuma chochuluka zilumika 15 Tikungoseweretsa ndalama zathu za misonkho ku mabwalo a zamilandu. Mathero ake basi wash out! Kapumeni madala, palibe nkhani apa. Ndalama zimene zaonongedwa zija, sibwenzi pena pake titagulira mankhwala kapena kumanga kumene mdadada woti ana a sukulu aziphunziriramo? Iliponso ina milandu ina amwene kwathu kuno, aah! Milandu yomangofukulidwa anthu akayambana nkhani zawo za ku mowa. ungomva ha ha iyayi aujenetu aja awamanga akuti akuwaganizira kuti amachita zakatangale zomwe zija ndidanenapo nthawi ina yake ija kuti anzathu ofufuza zakatangale adzayamba kaye aonanso kuti kodi nkhanizi ndiye kuti titani takalowa nazo m'bwalo la zamilandu zikayenda koma osangoti ayi talandira orders kuchokera kumwambako akuti ameneyo ndi munjati basi akafotokoze bwino bwino kugwiritsidwa ntchito ndi andale pofuna kukwaniritsa mangawa awo sizoona ayi pakadali pano pali anthu ambiri amene akuyenda ndi mabelo mthumba achimwene nkhani zawo sizimamveka bwino bwinoyi ena pakadali pano anayimitsidwa ntchito amwene aa baimani kaye tikuwafufuza kuti zidayenda bwanji za uyu Sattar amagawa ndalamayo ndiye kuti tikalowa nawo liti kubwalo la zamilandu ayi aa tikuona kuti ah, ziyenda bwanji kaye anzathu moyo wawo unayima kalekale mtengo ogwira sakuwona anavala dzina loti ndi akatangale koma ngakhale mulandu wawo sunamveredwebe mpakana pano ndithu anthu ajawa takhala tikumangowaganizira kuti ankachita zakatangale aja tikadawamvera mlandu wawo koma ngati masiku owamverawo akuoneka kuti akadali kutali mwinanso zitenga zaka 16 ngati malume Che Mpando ndiye kuli bwino basi tiwalole abwerere ku ntchito zawo akapitirizebe miyoyo yawo yambenso kuyenda ifeyo masanje athuwo tikamaliza ndiye mwina tidzapitirizabe kuchokera pamenepo amabwalonso nawo ndiye ee chiletsa amwene zilipo ziweruzo zina zimene mpakana pano sizimadziwika kuti koma zidaponyedwa pati amangokhalira Penanso makosana awo othetsa ziphuphuwa n'kutheka akumagwetsedwa mphwayi ndi makosana oweruza milandu. Amwene, kuti apereke tsiku ndiye kuti amve nkhani mpakana ifike pa mathero? Aaa! Chisokonezo kwayatu kaya. Zinthu anthu amalankhula kuti kuchedwetsa chilungamo ndi kukaniza chilungamo. Aaa! Zakale zimene zija. penanso kumabwalo a zamilandu ofunika kupitako ndi tsatsa kumakachita chokwapula kuti kodi apa zikuti bwanji? Nanga apa zinayenda bwanji? Apo ayi, tiona kuti mabwalo nawonso akumagwiritsidwa ntchito kuzunza anthu enanso. Ndiyetu zimayambira ndi andale kukhala ndi mangawa ndi munthu kenaka kukawauza a bungwe kuti inetu Obwande amandibhowa, kukhala ngati ali ndi nkhani za katangale zoti akayankhe, takawagwirani! Kenaka nawonso a bungwe ulendo kwa apolisi. Abwana akuti obwande mutu ngati wezilo, ofunika kukawatenga, tione kuti zikhala bwanji. Kenaka uyo! Ulendo kwa a bwalo a za milandu, ii, obwande muwakhaulitse, mwana wa chabe chabe, ndulu ya ng'ona yeniyeni. Kenaka mulandu, munthu kumakalamba nawo opanda chilungamo kuoneka. Nkhani osafufuzidwa, ayi sizoona ayi. Ena aja dyamani, ayimbeni mulandu apo ayi amasuleni nawonso adye mnofu wa bakha sizoona ayi sizoona anduna anduna za malimidwe anthutu akutulutsa gaga wa ziweto zathu uja akunka naye kunja chitaniponi kanthu ndalankhulatu monga wamisala Koma wamisala amati anaona nkhondo. ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Bulande kuti akunyasalande sunga mpenzi